Tipemphere. Ambuye ndikubwera pamaso panu modzichepetsa, Ambuye ndikubwera pamaso panu nditagwada pa mawondo, Ambuye ndikubwera pamaso panu kuyimira anthu onse aku Zambia ndi ku Malawi. Ambuye chonde, tigwetsereni mvula. Ambuye chonde, nthaka ya Malawi ikhetsereni mvula. Ambuye timadziwa zoti inuyo ndinu munthu wamphamvu kwambiri, mumadziwa za mbuyo ndi za mtsogolo zomwe. Ambuye mmadziwa kale zoti February uno ku Malawi sikukhala mvula. Ambuye, tikudziwa zoti munawauza kale maprofeti athu zimenezi, koma mwina sanatiuze chifukwa anali bize kudzutsa mafriji ndi magalimoto opanda injini. Ambuye, inuyo ndinu wamphamvu, Mulungu wa onse, Mulungu wa DPP, Mulungu wa mbalame, Mulungu wa Joe Gwaladi. Mukakanika kutipasa mvula ifeyo chifukwa chake. Ambuye, timakuthokozani chaka ndi chaka mumatipasa mvula yambiri 700 mm kufika 2500 mm. Ambuye anzathu aku Israel amalandira mmalo mwina 1 mm yokha. Ambuye ndiye pali zitserekwete zina zikumatiseka ati amalawi muli ndi misinje, amalawi muli ndi nyanja osagwiritsa ntchito madzi amenewo kuti mudzipanga ulimi wanthirira bwanji? Hehede! Ambuye amenewa samakuziwani. Inuyo Mulungu wamphamvu ngati mmadyesa mbalame mukakanike kutipasa mvula ifeyo. Madzi amene anagwa pa nthaka amenewo ndi ansomba madzi amene ali ku nyanja amenewo timakasambiramo nthawi ya mothers day ife monga ana anu tikufuna madzi anyuwani madzi osagundidwa ndi nthaka madzi osagundidwa ndi matope madzi ochoka ku malengalenga kumene mumakhala inuyo sitikufuna madzi apa nthaka pano sitikufuna madzi okuda sitikufuna madzi anyanja ife ndi ana anu tizinyadira inuyo inuyo ndinu amphamvu ambuye ndiye pali adani anu ena amvekere kodi aku israeli mesa amalandira 1 mm kwina nanga kumeneko akupanga ulimi bwanji mpaka na 10 billion kumachokera ku ulimi mpaka na gdp ya 1% kumachokera ku ulimi mpaka na kumatumiza masamba ku europe mpaka na kumatumiza zakudya dziko lonse ambuye ifeyo si ana a israeli ana a israeli munanena kale kuti munawasankha amene ajawa munawapasa nzeru amene ajawa ifenso tikufuna mutikonde ngati mmene mmawakondera ana anu okondedwa kwambiri aku israeli ife sitingafanane ndi amene ajawa ndi anthu anzeru koma ife tikufuna mulungu watimvera chifundo tatipaseni kavulako kuti chakudya chathu chikule ambuye sindikuyenera kunena zimenezi chifukwa mukudziwa kale padziko panopa ndiye muli ndi mahaters muli ndi mahaters chikhwimbi cha anthu ndiye ambuye mmene tapempherera mukungoyenera kugwetsa mvula chifukwa mukapanda kugwetsa mvula atinena kuti mulungu wathu si wamphamvu ambuye tagwada pansi kukupemphani wonetsani mphamvu yanu ambuye ndiye pali adani anu ena amvekere koma ku israeli mesa amalandira 1 mm kwina nanga kumeneko amapanga ulimi bwanji Hmm? mpaka na 10 billion kumachokera ku ulimi mpaka na gdp yawo 1% kumachokera ku ulimi mpaka na kumatumiza masamba ku europe mpaka na kumatumiza zakudya dziko lonse ambuye ifeyo si ana a israeli ana a israeli munanena kale kuti munasankha amene ajawa munapasa nzeru amene ajawa ifenso tikufuna mutikonde ngati mmene mmakondera ana anu okondedwa kwambiri aku israeli ifeyo sitingafanane ndi amene ajawa ndi anthu anzeru koma ifeyo tikufuna mungotimvera chifundo tatipaseni kavulako kuti chakudya chathu chikule ambuye monga mmene ananenera kale aprofeti akutchalichi kwathu inu ndi mulungu wa miracle money inu ndi mulungu wa breakthrough inu ndi mulungu wa holy water inu ndi mulungu wa conquering inu ndi mulungu wa abrahamu inu ndi mulungu wa anthu a dpp inu ndi mulungu wa anthu a mcp tiwoneni nafenso kuti tione kusintha ndikupempha zonsezi mdzina la yesu khristu amen